Сэлам гуапэ фыдох. Цӏыхубэр зыгъэпӏейтей ӏуэхугъуэхэр къыщытӏэтын ди мураду къызэдгъэпэща жылагъуэ ӏуэху нэтыным и къыдэкӏыгъуэм фыкъыдогъэблагъэ. Нобэ ди псалъэмакъыр теухуащ къуажэдэсхэм я псэукӏэр ефӏэкӏуэн, къуажэ кӏуэцӏхэм я щытыкӏэ нэхъыфӏ хъун папщӏэ къэралым къызэригъэпэща программэм, ар ди республикэм гъэзэщӏа зэрыщыхъум, къалэдэсхэм я бжыгъэр зэрыхэхъуэм, къуажэхэм щӏалэгъуалэр щыпсэуну зэрыхуэмейм, иужьрей илъэсхэм игъэпӏейтейри тепсэлъыхьри мащӏэкъым. Ар дауикӏ епхащ къуажэхэм лэжьыгъэр зэрыщымащӏэм, ӏэщӏагъэ, щӏэныгъэ зрагъэгъуэтыну, я зэчийр, зэфӏэкӏыр къагъэлъэгъуэнумэ, Къалэхэм нэхъ ӏэмал нэхъыбэ зэрыщыӏэм, ауэ щӏэныгъэ зэзыгъэгъуэта щӏалэгъуалэр къуажэхэм къамыгъэзэжмэ, абы щыпсэуну, щылэжьэну темыгушхуэмэ, къуажэкӏуэцӏхэм дэт ӏуэхущӏапӏэхэми заужьынукъым. Ар къэмыхъун щхьэкӏэ, иужьрей илъэсхэм ди къэралым программэ зыбжанэ къызэригъэпэщащ. Ахэр ди республикэм гъэзэщӏа зэрыщыхъум, дэ къытхутепсэлъыхьащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм мэкъумэш хозяйствэмкӏэ министрым и къуэдзэ Уэдыхь Тимур. Минитӏрэ пщыкӏуплӏ Пщыкӏубл гъэхэм, тӏощӏым нэс къуажэкӏуэцӏхэм заужьын папщӏэ къызэрагъэпэща къэрал программэм сыт хуэдэ ӏуэхугъуэхэр къызыщӏиубыдэрэ? Программэ дызытепсэлъыхьхэм и лэжьыгъэм унэтӏыныгъэ зыбжанэ къызыщӏеубыдэ. Япэрауэ, къуажэдэсхэм я псэуалъэ егъэфӏэкӏуэн абы хеубыдэ ӏэщӏагъэ нэхъыщхьэр зыгъуэта щӏалэгъуалэхэмрэ унагъуэ хъуа ныбжьыщӏэ къуажэхэм щылажьэхэр щыпсэухэм я псэуалъэхэр нэхъыфӏ ящӏыну, яухуэну мис а хуэдэр нэхъыбэу хеубыдэ. Етӏуанэрауэ къуажэдэсхэм дэт ӏуэхущӏапӏэхэр ягъэфӏэкӏуэн е щӏэу ухуэн ахэри хеубыдэ. Абы хохьэ фельдшерскэ-акушерскэ пунктхэр, къуажэ дохутыр щылажьэ пэшхэр, спортымкӏэ ехьэлӏа ухуэныгъэхэр, гъуазджэм хуэлажьэ ӏуэхущӏапӏэхэр, ахэр ягъэфӏэкӏуэн ещхьу ар икӏи щӏэу ямыӏэу щытмэ къуажэхэм ухуэн щӏэу. Абы къыщынэмыщӏа газ, псы зэпымыууэ къуажэдэсхэм яӏэн папщӏэ лэжьыгъэхэр ягъэкӏуэкӏын, гъуэгущӏэхэр ухуэн, гъуэгужьхэр загъэзэхуэжын ахэри хохьэ. Ещанэрауэ, къуажэдэсхэм я псэукӏэр ирагъэфӏэкӏуэн папщӏэ, Кърахьэжьа ӏуэхухэм грант щӏэгъэкъуэн хуэхъун а хуэдэ программи, подпрограмми хохьэ. А программэм и сыт хуэдэ унэтӏыныгъэхэр ди республикэм нэхъ гъэзэщӏа щыхъурэ?
Ди республикэхэм нэхъыбэу гъэзэщӏа щыхъухэм ящыщщ, япэрауэ къуажэдэсхэм я псэуалъэ егъэфӏэкӏуэн, етӏанэрауэ фельдшерскэ-акушерскэ пунктхэр, спортым Ехьэлӏа ухуэныгъэхэр къызэгъэпэщын, ахэм зегъэужьын ӏуэхухэр япэ итщ. Абы къыщынэмыщӏауэ, газ, псы, къуажэдэсхэм зэпымыууэ яӏэным хуэунэтӏа лэжьыгъэхэр егъэкӏуэкӏынри ар икӏи япэу хэтщ абыхэм. Дызытепсэлъыхь программэм и къалэн нэхъыщхьэхэу сыт къигъэувыр?
Мы программэм къэралым къыщызэригъэпэщам и щхьэусыгъуэ нэхъыщхьэхэм ящыщщ къуажэдэс ныбжьыщӏэ щӏэныгъэ нэхъыщхьэ зэзыгъэгъуэтахэр, зэфӏэкӏ зиӏэхэр, зэчий зыбгъэдэлъхэр, къалэм нэхъ мащӏэу кӏуэу, къуажэ кӏуэцӏхэм щылажьэу щыпсэу, апхуэдэу тегушхуэн щхьэкӏэ папщӏэ. Апхуэдэ мурад зиӏэм лэжьыгъэ ягъуэту, я псэуалъэхэр ирагъэфӏакӏуэу ӏэмал яӏэн щхьэкӏэ. Абы къыщынэмыщӏауэ, къуажэ кӏуэцӏхэри зыхуэныкъуэ ӏуэхущӏапӏэхэр щаухуэн, ахэр нэсу лэжьэн щхьэкӏэ мы программэхэр нэхъ хэубыдыкӏауэ иджыпсту мэлажьэ долэжь. Уэ уи еплъыкӏэкӏэ дауэ пщыхъурэ, мис мы программэр зэрылажьэрэ илъэс зыбжанэ мэхъу. Къуажэм дэс щӏалэгъуалэр Нэхъ мащӏэу къалэхэм кӏуэ хъуауэ къэплъытэрэ? Къэслъытэ и закъуэ, Мадинэ, иджыпсту статистикэми къегъэлъагъуэ мы илъэситӏщым къуажэм щыпсэу цӏыхухэр нэхъыбэ хъуащ. Ар нэхъ къонэ, лэжьыгъэ зрагъэпэщ. Абы нэмыщӏи нэгъуэщӏ программэхэр диӏэщ. Нэгъуэщӏ грантхэри диӏэщ, абы теухуауэ, абы трегъэгушхуэ щӏалэгъуалэр нэхъ къуажэхэм дэсхэм ӏуэху щызэрахьэну, щыпсэуну. Цӏыхухэр къуажэм дэсын, псом хуэмыдэу щӏалэгъуалэм ӏэщӏагъэ зрагъэгъуэта нэужь, нэхъыбэу къагъэзэжу унагъуэ щаухуэу щыпсэун, щылэжьэн щхьэкӏэ ахэм лэжьыгъэ ӏэнатӏэ зэрагъуэтыну, я псэуалъэр ирагъэфӏэкӏуэн ӏэмал зэраӏэну шэч къытрахьэн хуейкъым. Дызытепсэлъыхь программэм лэжьэн зэрыщӏидзэрэ, сыт хуэдэ ӏуэхугъуэхэр зэфӏэвгъэкӏа, сытхэр иджыри къыфпэщылъ? Мы программэм и унэтӏыныгъэхэм щыщу къуажэхэм щыпсэу унагъуэхэм я псэуалъэ егъэфӏэкӏуэн ӏуэхугъуэ едгъэкӏуэкӏахэм ипкъ иткӏэ минитӏрэ епщыкӏуплӏанэ гъэм щыщӏэдзауэ, минитӏрэ епщыкӏуиянэ гъэ хъуху, унагъуэ щитӏрэ плӏыщӏрэ йим я псэуалъэхэр нэхъыфӏ ящӏащ. Абы щыщу унагъуэ ныбжьыщӏэхэу и Молодая семья жыхуэтӏэ подпрограммэр, ӏэщӏагъэ нэхъыщхьэ зэзыгъэгъуэта ныбжьыщӏэхэу Молодой специалист жыхуэтӏэхэр щэрэ плӏыщӏрэ блы мэхъу. Зи псэуалъэхэр езыгъэфӏэкӏуахэм щыщщ блыщӏрэ тхур бын куэд зиӏэ унагъуэхэм хебжэ. Къуажэ кӏуэцӏхэри егъэфӏэкӏуэным хуэунэтӏа едгъэкӏуэкӏ лэжьыгъэхэр кърикӏуахэм ящыщщ минитӏрэ пщыкӏуплӏанэ епщыкӏубланэ гъэхэм къриубыдэу фельдшерскэ-акушерскэ ӏуэхущӏапӏэу и яухуащ. Ахэр дащӏыхьащ Дзэлыкъуэ щӏыналъэм хыхьэ Малкэ, Дзэлыкъуэ, Хьэбаз, Шордакъ къуажэхэм. Къалэкӏыхь, Прохладнэ жыхуэтӏэ щӏыналъэм, къуажэ Малакановкэм. Тэрч щӏыналъэм Курп Ищхъэрэ Къаншыуей къуажэм, ӏуащхьэмахуэ щӏыналъэм хыхьэ Былым къуажэм. Спортым ехьэлӏа ухуэныгъэхэри щедгъэкӏуэкӏащ Псыкӏэху къуажэм, Дальнэ, Псыншокъуэ, Урожайнэм, Нартэн, Джэрпэджэж, Аушыгер, Безенги, Бэдыдж. Бахъсэныщхьэ, Верхний Баксан жыхуэтӏэм, Эльбрус къуажэхэм. Газ зрикӏуэ трубауи километр тӏощӏрэ тӏум щӏигъу зэрахъуэкӏащ. А лэжьыгъэхэр щекӏуэкӏащ Бахъсэн, Дзэлыкъуэ, Лэсчэн, Тэрч, Аруан, Шэджэм щӏыналъэхэм. Дзэлыкъуэ, Лэсчэн, Прохладнэ, Тэрч, Шэджэм щӏыналъэхэм псы зэрыкӏуэ трубауи километр щэщӏрэ зым щӏигъу щызэрахъуэкӏащ.
Унагъуэ хъуа ныбжьыщӏэхэм, ӏэщӏагъэ нэхъыщхьэ зэзыгъэгъуэта щӏалэгъуалэ къуажэм дэсхэм, къуажэм щылажьэхэм мы программэм ипкъ иткӏэ къэралыр дапхуэдэу щӏэгъэкъуэн зэрыхуэхъур? Мы программэм ипкъ иткӏэ къэралыр щӏэгъэкъуэн хуохъу зи псэуалъэхэр егъэфӏэкӏуэн хуейуэ къалъыта унагъуэ ныбжьыщӏэхэм, къуажэхэм щыпсэу икӏи къуажэхэм щылажьэу, езыхэми гукъыдэж ящӏауэ щытын хуейщ абы. Ауэдэ ӏуэху ящӏэну. Ар гукъыдэжу дэуэду ар кӏуэуэ администрацэм е щылажьэ ӏуэхущӏапӏэм заявление ятхын хуей сыту ара хьэмэ дэуэду зэрекӏуэкӏыр ӏуэхугъуэ.
Езыхэм кӏэлъымпӏэ тхылъ зыхуахьэсын хуейщ я унагъуэр исхэр, ящӏэныр, яӏэхэр, емыӏэхэр. Абы къыщынэмыщӏауэ, Къэралым кърит субсидие жыхуэтӏэр абы езыми и ӏыхьэ хилъхьэн хуейщ, мис ахэр зэриӏэмкӏэ ар игъэлъэгъуэн хуейщ, ауэдэ кӏэлъымпӏэри псори зыхуихьэсу къуажэ ӏуэху щащӏэм администрацие жыхуэтӏэм екӏуалӏэу абы я Администрацием унафэ ящӏу къалъыту щытмэ, хуэныкъуэу, имыӏэу, езыхэм мис ауэду унагъуэщӏу, мис апхуэдэ ӏуэху зрахуэн хуейщ япэрауэ, гукъыдэж ящӏын хуейщ жыхуэсӏэр мис ара къикӏыр. Зи псэуалъи ирагъэфӏэкӏуэфыну унагъуэхэм, ныбжьыщӏэ ӏэщӏагъэ зэзыгъэгъуэтахэм. Щӏэгъэкъуэн яхуэхъун щхьэкӏэ, я тхылъымпӏэхэр администрацием къыщӏалъхьамэ, куэдрэ пэплъэн хуей? ӏуэхур дауэ зэрыщытыр? Ди жагъуэ зэрыхъущи, тхылъымпӏэ зыщӏэзылъхьа псорикӏэ арэзы тхуэщӏкъым, сыт щхьа жыпӏэм, федеральный бюджетым къыдит, абы теухуауэ ахъшэ къыдитыр, мыдкӏэ абы республикэм и бюджетым нетӏэ нэхъапэ жысӏари, республиканскэ бюджетми абы ӏыхьэ хилъхьэн хуейщ, ар хэр федеральный бюджетым епхащи, абы теухуауэ щыӏэ ахъшэр зэрыхъум теухуау поплъэ сыт пщӏэн къуажэ къэс мы программэр ягу ирихьауэ къуажэхэм, районхэм тхылъыр щӏэлъщ, ар дэри къыдатри, сыт хуэдэ ди зи чэзу хэтми псори долъагъу, дыщогугъ Иджыпсту а къуажэдэсхэм зи тхылъ щӏэзылъхьахэм я мурадыр къехъулӏэну, абы илъэсым и кӏуэцӏым зы къагъэлъэгъуа ахъшэр псори абыкӏэ къыдогъэсэбэп. Зыри едгъэхьыжкъым федеральнэ бюджет.
Иужьрей илъэсхэм къэралыр щӏэгъэкъуэн зыхуэхъуахэм ящыщщ къуажэ кӏуэцӏхэм заужьын папщӏэ къызэрагъэпэща программэм ипкъ иткӏэ щӏапӏэ зрата унагъуэхэр. А унэтӏыныгъэр нэхъыфӏу зыгъэзэщӏахэм ящыщщ Бахъсэн щӏыналъэр. Апхуэдэу минитӏрэ пщыкӏуплӏ пщыкӏутху гъэхэм Кыщпэк къуажэм щӏапӏэ зыхуагуэша унагъуэхэм я унэ ухуэныр щӏэзыдзаи и кӏэм нэзыгъэсаи яхэтщ.
Минитӏрэ пщыкӏуплӏ минитӏрэ пщыкӏутху гъэм а илъэситӏым и кӏуэцӏым щӏапӏэ еттахэщ. Пщыкӏуплӏ гъэмэ щэныкъуэ цӏыху щэныкъуэ унагъуэ щэныкъуэм етта, пщыкӏутху гъэм унагъуэ пщыкӏухым еттахэ. Ахэр иджыпсту унагъуэ дгъэтӏысыжынуэ урам яхуэдухуа, зы хьэблэшхуэу тӏысыжауэ иджыпсту унэхэр кърагъэжьауэ ящӏэ. Мыбы программэ зэрыщытра? Ахуэдэ программэ хэхуэхэр. Бынищ щым щӏигъу зиӏэ. Молодая семья жыхуэтӏэр. Я щхьэгъуситӏым яз илъэс щэщӏрэ тхурэ щӏимыгъуамэ. Е молодой специалисту жыдоӏэ. Ар къуажэм е врачым, е егъэджакӏуэу. Ахуэдэу щытмэ, ахэр абы хэхуэ. Абы ухэхуэн щхьэкӏэ Къэралым къегъэувыр иджыпсту хабзэ иӏэщ, абы закон иӏэщи, ар дымыгъэзащӏэ хъуӏми, абы и къалэн нэхъыщхьэ дыдэу занщӏэу егъэувра? Щӏапӏэ и цӏэкӏэ щымытын хуейуэ, унэ лъапсэ щымытын хуейуэ, езым ӏэмал имыӏэуэ молодая семьяуэ щыщтмэ, зэщхьэгъуситӏ зы бын яӏэуэ, молодой специалистмэ къиухауэ, лэжьапӏэ ӏэнатӏэ ӏуту къуажэм щылажьэу щытмэ. Мис ахэр абы хэхуэ. Ислам, унэ щӏапӏэр къывэтын щхьэкӏэ дапщэрэ фежьа?
Заявлениер тхыри зы илъэс хуэдэ дежьэри къыдата. Минитӏрэ пщыкӏуплӏ гъэм къыдата занщӏэу.
Ар сыт хуэдэ программэра фызыхиубыдар?
Молодая семьям дыхиубыдауэ. Иджыпсту дауэ фэхъулӏэрэ? Иджыпсту хуэмурэ дощӏ местнэ администрацэм псы светхэр къишэну жиӏази ахэр къишэмэ нэхъ дыпэлъэщыну къэнамкӏэ Алыхьым жиӏэм. Псори къэтшэжурази зэрыхъумэру дощӏыр. Унэр блынхэр уже дгъэува щхьэ зыра къэнари. Десмкӏэ

Пщӏантӏэ ара?
Псэуалъэм нэмыщӏкӏэ хадэ фщӏын къыфхуэнэжрэ? Хадэр уи хадэр мыбыкӏэ мащӏэ къанэр. Сыт абы уи мураду жыг хэпсэну, хьэмэ хадэр фщӏын? Жыги хэтсам.
Хэпсакӏэ. Жыг хэтса десять сотых хъурази унэ лъапсэм ар хэгъэкӏыжмэ мащӏэ къанэр.
Къуажэдэсхэм я псэукӏэм нэхъ ефӏэкӏуэн папщӏэ лэжьыгъэ ирагъэкӏуэкӏыну къыхэзылъхьахэм, къэралыр гранткӏэ щӏэгъэкъуэн хуэхъуу жыпӏащ. А ӏуэхугъуэр дауэ зэрекӏуэкӏыр? Сыт хуэдэ унэтӏыныгъэхэра абы къызыщӏиубыдэр?
Программэм къигъэув унэтӏыныгъэхэм щыщу грант зэрыкӏуэ ӏуэхугъуэхэри зыбжанэу зыщхьэщокӏыр. Ахэр зытегъэпсар фейдэ къызыпэмыкӏуэ къуажэдэсхэм я псэукӏэр ефӏэкӏуэн, хуэунэтӏа проектхэр гъэзэщӏэн хъун щхьэкӏэщ. Абы хеубыдэ зыщыгъэпсэхуныпӏэхэр, сабий щыджэгун утыкухэр ухуэным, псалъэм папщӏэ къуажэдэсхэм зыщагъэпсэху жыг хадэхэм е гуэл ӏуфэхэм Тетӏысхьэпӏэхэр щыгъэувыныр е гуэл ӏуфэхэм зыщагъэпскӏхэм дежым а щӏыпӏэхэр егъэфӏэкӏуэным, уэрам къуажэм уэздыгъэхэр ягъэувыным ахэри хеубыдэ. Дыкъэзыухъуреихь щӏыуэпсрикӏ хъумэным, зэтеувэжыным, Хуэунэтӏа лэжьыгъэхэри, грант зэратынхэм программэри хеубыдэ. Псалъэм папщӏэ, псы ӏуфэхэм, гуэлхэм, мэз лъапэхэм куэншыб щырадзахэр къызэщӏэкъуэным, ахэр гъэкъэбзэным хуэунэтӏа лэжьыгъэхэри хеубыдэ. Абы къыщынэмыщӏауэ, мы унэтӏыныгъэм хеубыдэ тхыдэм увыпӏэ щызыубыдауэ къалъытэ ухуэныгъэхэр, мывэ скъархэр зэгъэзэхуэжын, хъумэнхэр, ахэр хеубыдэ. Грант иджыри ират лъэпкъхэм я щэнхабзэр лъэпкъ ӏэщӏагъэхэр хъумэным хуэунэтӏа проектхэм теухуауэ. Апхуэдэщ псалъэм папщӏэ краеведением теухуа проектхэр, къуажэдэсхэм я лэжьыгъэ теухуа гъэлъэгъуэныгъэхэр къыщызэрагъэлъагъуэ музейхэр ящӏыным, щӏэуэ яухуэным зимыӏэхэм. Лъэпкъхэм я щэнхабзэхэр утыку щралъхьэ гъэлъэгъуэныгъэхэр, Егъэкӏуэкӏыныр къуажэдэсхэм я гъащӏэмрэ лъэпкъхэм я щэнхабзэмрэ къызыхэщ нэтынхэр, проектхэр, тхыдэхэр къыдэгъэкӏыным. Ахэри хеубыдэ. А проектхэм ират мылъкур федеральнэ республикэм, щӏыпӏэ бюджетхэм къыхокӏ. Абы къыщынэмыщӏа хьэрчэтыщӏэм езым ӏуэхум елэжьын мурад зыщӏахэми и къару хилъхьэн хуейщ, аби Езыми къабгъэдэкӏыу халъхьэн хуейщ, халъхьэфым хуэдиз. Грантыр зэратыр муниципальнэ бюджетращ, абы щхьэкӏэ проект къагъэлъэгъуар щаухуэным къуажэм и генеральнэ план яӏэн хуейщ. Нэгъуэщӏ ӏуэхугъуэ зыбжани зэфӏэгъэкӏын хуейщ абы теухуауэ. Сэ дызытепсэлъыхь грант жыхуэтӏэм хуэдэ ди республикэм зрата къуажэ диӏэ?
Мыр иджы щӏадзауращи, къуажэхэм дахыхьэщ, абыми я хъыбар едгъэщӏауэ къыщӏалъхьауэ тхылъ щӏэлъщ, абыкӏэ зрагъэпэщ дяпэкӏэ ящӏынуращ. Мыдэм жыхуэтӏэрат, къапщтэу щытмэ, я псэуалъэр ар зрагъэзэхуэным, нэхъыфӏ ящӏыным, къащэхуным, зимыӏэм, мис ахэр нэхъ куэду мэлажьэ иджыпсту. Итӏанэ псым, газым теухуауэ а программэхэм, подпрограммэр фӏыуэ лэжьащ мы илъэситӏ-щы къиубыдэм. Дзэлыкъуэ щӏыналъэм Псынэдахэ къуажэм цӏыху щищ щӏэхуу клуб щащӏащ мис илъэс кӏуам. Мис апхуэдэ ар яухуэ, иджыпсту къыщӏадзэну щытщ ди программэмкӏэ Нартан къуажэм апхуэдэу ину къуажэм дащӏыхьын хуейуэ щытщ. Нэхъапэкӏэ зэрыжытӏащи, ди псалъэмакъыр зытегъэпса программэм ипкъ иткӏэ иужьрей илъэсхэм къуажэдэсхэм я псэуалъэхэр ирагъэфӏэкӏуэным, къуажэкӏуэцӏхэм дэмыт ӏуэхущӏапӏэхэр щыухуэным, спортым ехьэлӏа ухуэныгъэхэр къызэгъэпэщыным хуэгъэпса лэжьыгъэшхуэ республикэм щекӏуэкӏащ. Ахэм ящыщщ мы гъэм Нартан къуажэ щэнхабзэ унэ цӏыху щиплӏ щӏэхуэу яухуэну кърагъэжьар. Ар гъэзэщӏа хъун папщӏэ, минитӏрэ пщыкӏуий гъэм къэрал бюджетым къыхэкӏыу миллион пщыкӏутхум щӏигъу, республикэм и бюджетым щыщу миллионым щӏигъу халъхьэ. Щэнхабзэ унэр минитӏрэ пщыкӏубгъу гъэм ухуэн яухыну я мурадщ. Апхуэдэу, щӏэблэм я зэчийр зыщрагъэужьын щэнхабзэ унэхэр, узыншагъэм щыкӏэлъыплъ пэшхэр къуажэхэм нэхъыбэу щаухуэм, щӏалэгъуалэри нэхъ мащӏэу къалэшхуэмкӏэ яунэтӏыну къытщохъу. Нобэкӏэ ди нэтыныр и кӏэм нэблэгъащ. Дызытепсэлъыхьа ӏуэхугъуэр къыфхуэщхьэпэм ди гуапэщ. Узыншэу фыщыт, фӏыкӏэ дызэхузэ!